koma posaka mawu a mulungu pali chinsinsi chokhazikika chimene mulungu adachiyika pakusala zakudya chifukwa zakudya zimene mulungu sadazipange zimapangidwa ndi anthu ndiye pano ndili ndi ndandanda wa ziwiri kapena zitatu chifukwa chakanthawi kanga kamene kanditsalira namba 1 tindi nkhuku zapansika zija za masiku awiri atatu zakula kodi zikumveka eh? ndi zakudya kapena kuti ndi zamoyo zimene mulungu sadachite sadazilenge koma maphunziro a ziwanda malinga ndi tu timoteo tamuwerenga uja polowa mmasukulu mmakoleji ino anzathu mwaphunzira ndiye mukubwera ndi zinthu zodzatiuza kufunikira kwa nkhuku ija zikumveka kaya ee mumakhala ujeni ee ujeni ee ujeni kuzitchula mayina ndiye zikatchulwa mayina kwa ife nkuziika mkamwa mkamwa mukumveka kutsekemera zikukoma koma pa nthawi yomwe zikukoma zakudya izi tu timoteo akuti pali zakudya zimene sizinapangidwe ndi mulungu chifukwa mulungu anapanga zakudya zoti achikhulupiriro adye ndikumveka ine eti ndikumveka eti ena nkhuku yapansika ija yoyera kanjofira yodzadza ndi mankhwala christianity without jesus anawuyika ngati mtsinje wa ku babulo umene unyinji wa okhulupirira usambire mmenemo mankhwala amene amayika ku nkhukuzo kuti zikule amathandizira munthu kuzimva kukoma ndi kuziona ufulu wakuti sangakhale mdziko lapansi mopanda kudalira zokoma za dziko lapansi chimenecho chikupangisa uthenga wa ife pano a end time kukhala wolimba kutuluka nawo kunjako chifukwa pakumva munthu akuganiza kuti mukumchotsa pa thanzi limene lingamkuze msanga tamvera kafukufuku amene anapanga christianity without jesus pa zakudya adapeza kuti chiwerengero cha ana ambiri uk america russia kupita uko chikukula msanga chifukwa cha zakudya zopanga ine ndikukhulupirira kuti zakudya izi zinayambira kwa angerezi ndipo inu simungabereke mwana lero nkumulerera limodzi ndi mwana wa mngerezi kunjako muganize kuti misinkhu afanana ndi wanu chanuchi chikhungwimini azikula mo- mo- mo- mokhungwimbindirira chifukwa akungodya nyemba zopanda mafuta kodi mukundimvesani wamnzanuyi muli mankhwala aja okukulisa nkhuku akukulisanso cha munthu kodi zikumveka zimenezi kodi mukuganiza kuti munthu ameneyo ndi munthu pamaso pa mulungu ndiye funso limenelo ndiye kuti munthu ameneyi mwa iyeyi muli nkhuku kaya zikumveka kaya mwa iyeyi muli chimene chikupangisa ng'ombe ya vetenale ikule mwamsangamsanga mafupa a munthu ameneyi salinso mchilengedwe chimene mulungu adata adalengera tsopanotu munthu aliyense wosanduliza chilengedwe chake kuchikhazika mtundu wina muzakudya kapena mmankhwala pobaya kapena podzola wasemphana ndi ufumu wa mulungu ana a mulungu samalani

tonse diso likhale pa timoteo woyamba 4 verse 3 zikumveka eti nayi mndandanda wa zakudya zimene adazipanga ngati mtsinje woti ana a mulungu asambire umene ndi mtsinje wa ku babulo umene anzathu poyenda mu chapter 137 mu 137 masalimo akuti ayi tidapachika azeze

mashoprite tiyambeta ima kulowa ulendo wafikapo kakala ulendo kufunika ndizilowera kudimba osati ku shoprite nkhani yasautsa apa chifukwa ndikalowerako kuli zakudya zimene mulungu sadachita nde zimene mulungu adazipanga kuti achikhulupiriro adye zili kutchire ndakonzeka wayawaya m'madimba kukasaka pali nzimbe chifukwa ku shoprite kwandisautsa kulowa nkhani yavuta okondedwa kaamba mmenemo muli zakudya izi number one supergate payekha mukamphika payekha mukantani mukamphika amakupasani msuzi wa white uti uja msuzi wa waiti wu ukutuluka m'chanimo m'supageti mutenge madziwo mwaike padera mwachotsa m'supagetiwo mwaike padera mukamatha 10 minutes mwapeza kuti waiti ija yawonjezekanso kusiyana ndi mmene inalili makosana ndi zakudya zimene zayikidwa ku dziko lapansi kuti zikawononge achikhulupiriro amene mpingo nkhani yovuta piza ndiye chakudya ichi ndi chosautsa kwambiri chifukwa chakudya cha piza chidachita tsoka chili mgulu la menyu imene imatchedwa kuti tamale kodi zikumveka zimenezi takaguguleni mukagugule mawu kuti tamale food mukapeza kuti soya pieces ali gulu liti ali gulu limeneli kumapita mmusi ndipo zakudya zimene mukazipeze pa tamale menyu nkhani yosautsa makosana ndi zochoka ku dziko lapansi sizikungokoma kokha nkukunenepesani kokha ayi koma zimalowa kukapanga affect chigawo cha ubongo chija amachiphunzitsa mzimayi mmamawa wa dzulo kuti ubongo wa mwana umayamba kulandira cha uzimu ukakula kenako udzayambe kulandira maphunziro ndiye chakudya chija chimapita ku primary ya ubongo kumene kumachoka maganizo opembedza maganizo opanga chisankho cha mulungu woona nkhani yovuta makosana tini fish ino apa ulendo woyenda iti ah tikupita kukacha kamukuti kuchani kukatumikira eya kumeneko kuma reforma ndiye zavuta nanga ndiwo zichoka kuti kuima paja pa Shoprite kugula tini fish nkhani yosautsa makosana zakudya zimenezi zina amalemba koma zina sada salemba amaikapo mawu akuti utic

ndi nkhani yovuta kwambiri kuti tiyambe kuyilongosola pano chifukwa 24 ndi amene mumampeza m'mafuta odzola amayika 24 ndiye mmusimu amakuyikirani kuti hours kazikumveka kaya ndiye ndi mumapusa kuti a ndiye kuti ndikazola ndi 24 cha 24 hours Aku- akununkhira iyayi 2 uja payekha 2 kuchisataniki 2 amayimira destruction kugumula kodi muku- mukundimva inu 4 amatenga zilembo zitatu chilembo choyamba chimayimira gani ma- majani futi mukundimva eti chabwino mwa zonsezi 4 kwambiri amapita kwa bambo mukadzola ndathawa kuja kamukundimva kaya mwadzola 24 hours ndekuti ziwanda zimene zizichoka mu 24 hours sizikufuna inuyo abambo mwavu- mwadzolanu ayi zikupita kwa amayi kamukundimvesa kaya ndekuti m'nyumbamo ngati muli 24 hours odzola abambo abambo musamanyinyirike mukaona amayiwa akukanika kudzuka kupemphera chifukwa mabomba akuchoka kwa ndani kulowera kwa nda koma amalembapo 24 hour amen Eh, tichedwa pati zakudya ngati mazira ndi ndi nkhani pamenepo eh? ahoho tabu tili ndi 12 amapezekanso pa mafuta zikumveka eti 12 mwachidule ndi ziwanda zimene zimakhala m'mafutamo koma zimapita target kwa abambo kazikumveka zimenezi nawo ndiye kuti 24 ndi 12 kuti tsopano timphunzitse bwino pakufunika tidzabwere ku phunziro lina kuti ndidzafotokoze ditelo ya zimene ndikunena amen mpingo kuopa kuti mungapite ndi zinthu zosagwirika chifukwa ndili pa ulendo ndikulowera kwina kaya mukundimva kaya zikumveka kodi zimenezi mmenemu tidzapeza kuti one ndi j amene amayimira janais nde janais ndi chiwanda chimene chimaletsa ukwati mmanyumba janais amayamba pa mukadzuka mwana 24 tu ndi amakagona pakati uko abambo ukunso uko amayi nkhani yovuta tisiye kaye pamene ameni mpamene mumaonera kuti tsopano thupi la mzanga lazizira amakhala janais zikumveka eh? naye uyu akati atere kumangoti tangobweranibe ngampanga bwanji koma iweyo kumtima kulibe janais nkhani zosausa tindiyana amen mazira mazira tatenge bwino pofuna kudya ndikukhulupirira kuti ife tisake m'mizimu nkhuku zachikuda kaya zikumveka zimenezi tiwete zitipatse cha koma ngati mpingo tipitanso ku- kumsika kukagula mazira mudzasiyanitse dzira limene lija ndi ili mukaliphwanya lanuli chamkati chimakhala chayero kwambiri ilili chimaoneka ngati white white olo mukaphika yero uja saoneka amangooneka ngati white yemwe uja wa m'madzi a supageti uja ameni mpingo amayi ndi abambo tiyenera kudziwa kuti tili pa ulendo wopita kumwamba ndipo pamene tikuyenda ulendo umenewu tidziwe kuti mulungu anayika zakudya zimene achikhulupiriro akuyenera kudya ndipo zakudya izi tikuzitchula apa ngakhale zambiri zimene sitizitchula koma zopangidwa wazipanga si mulungu ndipo zimenezo makampani mabungwe maiko avomereza na un yavomereza kuti zimenezo ziipitsidwe ndipo zakudyazi zikupita zikaipa kutsogoloku simudzakwanisa inuyo kulowa ngakhale paokala kuti muyime paokala padzakhala pokuvutani kodi zikumveka izi mu bisiketi pano tagula kale kampani ina yopanga mabisiketi ku zambia posachedwa kuyamba kubwera mabisiketi amene kakirimu kapakatikacho kakumakhala kayero mukamadya kakumveka ngati kajinja jinja ayi ndi mmene imamvekera nyama ya munthu koma mwina ife tadya ngati zochita kutiuza munthu ngapita mite imamveka ngati kajinja jinja eh. that's why kuganja liva ku india kumene kuli guwa la nsembe limene amapanga human sacrifice limayenda malonda kwambiri chifukwa kumeneko ndi kumene kunabwera bizinesi ku maiko aku afirika yomaba ana ang'onoang'ono kapena kugula mitembo ya ana ang'onoang'ono ndi kumapita nayo chifukwa nyama yake ya mwana wang'ono imamveka kajinjajinja

muyikireni mchakopa kuti angamalirire mabisiketi a anthu tikakwera nawo basi kodi zikumveka zimenezi mavuta tu mpaka kufika pomgulira mwana kamba kodi kamba nchani makosana kamba ndi chifanifani cha nyama ya palilime kamba musanayambe kudya inu kamba anayamba kupangidwa 1820 ndipo ankapezeka mokhamo mmene muli mafunction a satanist basi asanayambe kubwera ku dziko lachalapansi kodi zikumveka izi kodi mukuikonda soya pieces ndikuganiza kuti pakuti ndi, ndi, ndi soya pieces pakuti ndi, ndi soya eh ndikuona ngati asikana wa sukulu achita yokwanira zikukanikani kupanga nyama ya soya nokha tilephera tipeza zopondera tipeza zimene amafinyira tipeza basi kodi zikumveka kuti tipitirize kudya zachilengedwe komatu soyayi akapita ku factory pali danger danger iyi ndimene adayiona daniel mchapta namba 2 kodi daniel sankadya kwawo zokoma zokoma si kunalibe kwawo zidalipo zakudya zake zomwe zomwezo kwawo zinalipo ankadya koma atafika ku babulo zimenezo daniel sanadye adakana chifukwa process ya zakudyazi kodi zikumveka zimenezi inu amene mmakonda kwagula nyama kumabutchala samalani chifukwa nyama imene timadya yakubutchala ili ndi vuto lakuti dziko lonse lapansi lidavomerezana mpaka na bilu imeneyo idakapasa 1978 ku un komweko kuti pasapezeke munthu wa butchala wodula nyama osadutsa pa mpeni olemba bismillah ndipo anayika ndi mawu mwambamu halali kodi zikumveka zimenezi kweli limodzi soyo ching'a ching'a ukagula nyama yoti yadutsa pa guwa la nsembe ndi zimene daniel akuti ayi ine zimenezo sindidya sindidya palibe kanthu ndi soya koma kumene wata wadutsa kodi zikumveka izi mawa ndi mkucha tikapeza makobiri tiyeni tipite ku makampani ngati tambala fudu chakuti kumene akupanga soya cha mukapemphe kuti ndifuna ndisuzumire nawo miphika

zikumveka eti nkaona ndi saini ya sataniki kodi ine ndidye zimenezo mu dzina lakuti chifukwa ndi soya iyayi nawo panga ndilephera ndiyamba kudya wanga ameni ndisinja ndiyesesa mpaka zitheka bas zikakanika akhale tsopano tili ndi jigisi krispisi komanso onga msuzi mix zinthu zimenezo okondedwa sizidayambenso lero ndi zimene zidayambirira kuyikamo chipande chimodzi pa mphika umene ukhoza kunyamula 20 to 25 kg kapena litres ndamayikamo chipande chimodzi cha ufa umene ukukayikisa kuti ukhoza kukhala ufa wa matupi a anthu ndi chani chikuchitika anyamatawa adapita ku wfp world food organization nkukayika ndalama ndalamazo atsegulire mwayi wa anyamata opanga za zakudya kuti ayende m'makoleji ayambe kuphunzisa kadyedwe ka munthu kodi mukundimva ine? kote kuti muungamo amayikamo feva ya nkhuku komanso ya nyama ndi cholinga choti inu mudziona kuti mukudya chani nyama amayi ndi abambo tikadakhala ndi nthawi ndi masiku msonkhano wina tisadzajombe kuti tidzamve zoposa izi zimenezi ameni mpingo koma chinthu chimodzi chimene ndichidziwa ine ndi chonena kuti dzikoli lafika povuta kwambiri tamverani tili ndi bifi bifi ameneyu simonga tikumdziwira ngati nyamanyama chonchijayi koma amakhalanso imakhalanso mchitini amagaya ndikuyika cha mchitini nyama imeneyo amayiyika kuti ikhoza kukhala sili zaka zitatu ndi miyezi 5 isanathe isadaole nde mukatsegula mukapeza kuti mkatimo mumaoneka mafuta oti mukayika apapa ikupasani timafuta ngati tayeroyero choncho chayerocho ndiye zipangizo za thupi la munthu kodi mukundimva ine? kote kutitu anthu ku dziko lapansi adayamba kale kudya anthu mwina mumandidabwa kuti chikhristu chikulimba ndi chifukwa cha inu anthu osazipatula amene mumangonama kuti ndinu ansembe achifumu mtundu wa mwini wake koma anthunu dyera paja mumatsegula firiji kutatentha kutsegula fanta kodi fanta ncha pa mukutsegula cha fanta nkhani yosautsa makosana ine ndingopempha kuti ambuye atitani basi atithandize chifukwa ku dzikoku pansi pa giraundi satana wayalapo mpango wake salu yake kote kuti ana a mulungu poguka mmenemu tili pa masautso kwa basi feva ya fanta imene mumayimva kuti iyiyo ndi fanta timamva ngati oranje zikumveka eti koma makosana mukapita ku makampani opanga fanta oranje simukayita simukayipeza mukayipeza ndiye somono mmamwa chija mmati ma oranje aja atenga ku amayi ndi abambo tili ndi ndandanda pano wa zakumwa fanta coca-cola kaya china chichakuti chani koma ine ndimangofuna ndinene kwa madhiraiva amene mumakonda kumwa diragoni ati wochotsa cha tulo drinki yosausa kwambiri mukamayenda magalimoto timakwera achaina chemu timaipeza diraiva waika pati apa tamverani magalimoto ambiri pa magalimoto 10 amene amagwa magalimoto 6 mumakhala kuti muli kachitini ka dragon kafunseni apolisi pamene amayang'ana za ngozi za pansewu kapena pamene pachitika ngozi yacha ya galimoto kachitini kamene kachamuka kapeza kuti kali pati kali pomwepo ndi zinthu zimene satana akuzigwiritsa ntchito ku dziko lapansi kuti akasokoneze mpingo wa mulungu kodi mukundimva ine kodi zikumveka izi makosana ndi mitsinje ya ku babulo imene chipembedzo cha satana chidayala mu gawo la zakudya ndimalize ni nkhani pulani ya dziko lapansi kumene ikupita imene akonza a un mothandizana ndi amene wa christianity without jesus komanso a black sunday iwowo apempha kuti apange msinje waukulu wa zakudya za ku babulo ndiye tita apereka ndalama ku mabungwe a zaulimi kodi mukundimva mukundimva apereka ndalama ku mabungwe a cha a zaulimi ndi akumanena kuti mupange makalabu mwandimva eti mupange makalabu inu muzilima mavwembe mwamva mavwembe anu msika bambo gondo ndili nawo kale inu muzilima soya msika wa soya tilija tili nawo kodi zikumveka zimenezi kodi akutilondolera kuti akufuna alande zakudya za Mulungu kuti zakudyazi tsopano zisowe pa msika zikakhale ndi boma akatero akazilowetsenso m'matchini kodi mukundimva eti akakubweresereni nyemba yomwe ija koma atayipaka yutiki pamwamba ikunyezimira kuti inu pokagula mukagule nyemba yomweyo koma mukupita ku nsinje wa ku babulo makosana musayese zamasewera pitani m'midzi mukapeza ma Land Cruiser akuyenda paliponse kukhazikisa mabungwe azolima kuyang'anira kupereka ndalama mamiliyoni miliyoni kunena kwake akuti nsika tili nawo kodi zikumveka izi ndiye example yabwino ndi dziko la south africa inu amene mwapita ku Joburg mukaupeza msika ngati kwathu kuno ngati masamba timagula mcha nsinjiro yeniyeni mcha ndi pamene akufuna kuliyika dziko lonse lapansi kuphatikiza malawi afuna tikhale pati pamenepo kwakuti ma Shoprite akhala paliponse inu amene mukulima kumaminda ndi cholinga choti mugulitse ngati simuli mbungwelo simugulitsa mpaka mukhale chani mbungwelo ana a mulungu mmene tikulowa ku mapiri 24 mateyu akuti amene ali kumene kwa satani asachokeko ayi ameni mpingo ulendo wa tikulowerawu tikupita kokakala mayi ndi abambo kolimba kumene munthu sakwanisa kuyima ngati alibe yesu khristu tsono tidziwe kuti ulendo wa chikhristu chathu si ulendo wota wopepuka amen koma nthawi zambiri chizolowezi ndi chimene chimapweteketsa munthu ameni mpingo ameni ine ndimalize ndi nkhani ineyo munthune pa tsiku limene sindimaliyiwala pa moyo wanga ine munthune ndinaona maloza kamodzi chaka chimenecho ndimakhala mchilinde wani amene munakhala mtawuni ya lilongwe chilinde wani anachita malire ndi kamuzu barracks ndiye pali kansinje kadambo kamene kanagawa malokeshoni awiriwo ndinkakhala ndi mchimwene wanga ndiye kakhalidwe ndi alamu anga sikamalongosoka ngati mwana wongosungidwa ndimatenga zovala zanga nkumakachapa mkadambo tsiku limenelo ndinatenga zovala ulendo ku kadambo kameneko ndinafika mkadamboka nkutang'aza myendoyi nkuyamba kuta kuchapa kodi mukundimva makosana ndili mkati mochapa ndinamva mkokomo kumbuyo kwangako

pya wakwera kamtunda ine ndiri ndichidi kuti ah, bilimankhwe amathamanga chonchi ndinamvaso mgogomo wina kumbuyo kucheuka njoka inandidutsaso pa ti pomwepa tsiku limenelo ndinadziwa kuti bilimankhwe kuyenda pang'ono pang'ono ndi mpata mukampeza bilimankhwe ndi chani chimenecho kutheka kuti anatheka bwana Gondo kaya ndani pali atumiki musadandaule mukaona ndikuzengereza ndi uthenga uwu ndi cha kwachabe kukubwera njoka bilimankhwe athamanga atifuna anthu amene ambuye akudaliseni mundilole ine bwanji phunziro langa lero ndilekezere pamenepa chifukwa cha nthawi abale ndi abambo tasiya zambiri tsiku lina tidzaphunzira za mafuta ndi zinthu zina zotero zovala koma mwachidule pali zovala zina zachabe kwambiri zimene zikuvuta ena a inu ana anu akuzunzika m'manyumbamo zojambulajambula kaya ndi mkango bilima ujeni nyalugwe nkhope za anthu zala mapazi nyenyezi zinthu ngati zimenezo anzathu inu ena ndi ena anu mmaso munayerako pang'ono mapanti achingwe zinthu ngati ziti zimenezo okondedwa zimenezo tikakhala nazo tenti zisamalire kwambiri kutaya kumene kapena kuwotcha kumene amen mulungu akudaliseni mpaka tsiku lina mulungu alemekezeke